Hi, welcome. It's an Efa YouTube channel here. kila ine wowo munali ndi mankhwala mitsitsi tina take tosaonekaso bwino munali ndi gilisalini wake weniweniyo Mhm. ya anakhangala wazimikisa ni wakeyo nde munapitizano pamenepo kuti Azimu akwiya akuyang'anirana azimu ena nde zinatha bwanji? Nde ineyo ndi ineyo ndi mene mukambilamo aa ndikuona ngati njosagwila ndikwabwino mwina nde ndalama ija ndinakupatsani ija mubandibwezela azimu anu akadzakhala kuti akhazikika ine mudzataninso mudzandipangila ubwino wake inu ndakudziwani pakhomo panu ineso mukundidziwa bwino Ndiye anandiuza kuti ah, azimu anga akakhala kuti watenga ndalama samabweza. Chomwe chingafunike iwe udekhe kuti ine ndidzakupangire chani kodi chimene umafunacho. kusonyeza kuti ndalama imene munaperekayo amati anatenga ndi azimu Eh, ankati usiku watenga ndi azimu. Mhm. Eh, ankati azimu ake iyeyo sakhala ku 25 amakhala amati ku Tete Mozambique. Ndiye ndinakwanitsa kumuimbira foni kwa wiki munthu uja amandiyankha zojowajowa ndinapanga chisankho ineyo kuti ah, mwina kapena nding'ono ngabe zina ndipitedi ku 25 kuja ndikakamupeza tikakambirane maso ndi maso iyeyo ndi ine nditapita ku 25 ndinaka ndinafunsa anandiuza kuti ah, munthu amene a- adali mene mumo anachoka moti pano pamene alipo ndi ena amapanga zothamangathamanga nde pitani muzione nokha ndiye ndinapita ndinapezapo azimayi atatu ndiye anatitsimikizira kuti "Ah, anthuwodi nde adalipo ndi amene talandizana nawo ife nyumbayi koma mmene adachokeranso a sanatitsanzike chifukwa ifeyo timakhala kuseliku pamene pache ndikudzapeza kuti mutu wanga wakula koma ndimati ndikawayimbira foni timayankhana kenaka panadzapezeka kuti a ndipange bwanji Ndinadzayamba kumayesayesa mafoni azizanga, kumatenga foni ya nzanga nkundi nkumuimbila. Koma chimene chimandidabwitsa mene amandiyankhila mayankho akewo, amandiyankha yoti olo ineyo olo panopa sindimamvetsa. Chifukwa timati tikamuimbila amatha kutiuzilatu kuti mupangani nchibwana munthu amene akutumaniyo akupweteketsani. Pamenepo ineyo mutu wangaso umaima kuti zathe ndagwiritsa ntchito ya nzanga. ndinapanga zimenezozo kwa mafoni pafupifupi olo 6 olo 7 yonse ndikuti akandiyankha kumangokhala kundiuza kuti amene akutumaniyo akupweteketsani amene akutumaniyo akupweteketsani ndiye ineyo ndinapanga chisankho chakuti mwina mwake boma tsawana ndithandize ndinapita ku polisi akandilembe chi- chifailo kuti mupite mukapatse pa Nathenje pamene pamene andipatsa chifailo china chake choti ndiyende nacho

nde kumudzi nkhani inakhala ngati yathera pomwepo basi munaona kuti munthu sakupezeka munthu uja lusi zinathera pomwepo chifukwa ine ndinayesetsa chifukwa ndi mavuto amene ndimakumana nawo kumudzi kuno ndimayesetsabe kuti mwina angondipatsako ndalama imene anditengera moti kunafika kuti nthawi imeneyo ndi kuchoka kumeneko 25 kudzafika ku nyumba tsapano ndinadzapanga kuti apapa ndiye nzeru zanga zandithera ndipanga bwanji ndinadzapitizabe kuti olo uyo wandipanga chipongwe chonchi komabe ndithamange thamange kuti mwina olo bwana anga kaya angondimvetsetsa komabe sizimaphula kanthu ndinadzakuuza ulendo wina ake kuti mwina ake wina ake adandiuzakonso kuti atapita nikukungala koma kuti Kumene ndimapita kumeneko, mwatsokaso ndinakumana ndi bwana yemweyo amene ndinakhala kuti ndili naye balasi. Ndinakumana bwinobwino ndi bwana uja, anandipatsa moni, muli mukaona mundipatsa ndalama zanga, ndinamuuza apapa ndisaka ndalamazo ndikupatsani. Anadzandipatsaso funso lakuti kuti mupanga kabaza nati eyo a ndipanga kabaza bwana ndalandizola nde njinga yanu ine ndibwerekako ndikakwereko mukamanga ndalamazo mukamadzandipatsa nde ndalama mucheni njinga yanu mudzalani mudzatenga nde kuti ulendonso kuti mwina ndipitirize kuja adandiuza zanga kujaso watheraso pomweponso mavuto ndero akungochulukirachulukira panapezeka kuti ndinabwerera pamene paja kukhanga ndidazivomereza mukuonabe bwana uja amandishaurabe kuti ufuna kuti akufuna ndalama zake nde ndikawayimbira bwana aja anadzandiuza kuti ah ine panopa tsa panase ndinasiyana ndili ku ntchisi ndiye ngati ungakwanitse ubwere pamalomo ku ntchisi ndene nati ah pamalomo tsono nthawi ija nanongozali ndalama zambiri bwanji akuti ubwere tiyasiwo ndizakani ndidzakupatsa namu isakuwakumanadi ndimene watsindikira apa Ndinakwanitsa kubweleka ndalama kwa azizanga, azizanga aja nkundilimbitsa kuti ah, ngakhale upite kumeneko koma ndalama ukasokole ndalama yokwanira chifukwa nkutheka mwina munthu akupanga chipongwe mwina utengeso foni yathu cholinga chakuti iwe inu ndi ife tizilumikizana kuti mwina chimene chingakuchitikire tizidziwa kuti uli malo yakuti ndinakwanitsa zimenezo ndikubweleka ndalama kwa azizanga aja imene ndinabweleka ndalama kwani 14000 ndinanyamuka kukafika ku ntchisi kukafika pa malomo anandiuza kuti ayi ndili pa chigayo ndinakamuuza kuti ndafika pa chigayo paja mumanena paja anandiuza kuti ayi kodi sudandimvetse sinduli ku malomo nduli kubuwa nde ineso tsapano nthawi imenepo ili past four ndi ineso kakasi ndipanga bwanji kudziweko ndi kwa eni ndinangokwanisaso kukwera galimoto nkubwera ndimadza ndiye kuti ujayo ndi ine sitinakumanenso pamene amanena akusinthanso zochita kuti ayi ndili malo akuti ndili malo akuti osayenera poti inenso sindingafikirenso thiransipoti yanga ndiye ndinabwera ndinamuyimbira foni anati kuti ayi tangopambana pang'ono nthawi chakubuwa kuja ndimakatenga zina zitsamba umabwera wina munthu munthu wa ku mozambiki amadzandipatsa zitsamba ndinamuuza kuti kodi inu wanyi sizingatheke kuti mwinayo inu mungogwira ntchito yanu ngati momwe mumagwirira cholinga chakuti mwina inenso ndithandizike mafuta aja ali ineyo azola sinkutsa pano dala ndidzola ako amafunika iwe ndiye udzola kunkhope nkhope cholinga chakuti mwina ndidzakusinthe chani zinthu zina azimu akaona nkhope ya munthu kawirikawiri amatha kumva chisoni mwina adzakumvera chisoni ndiye pamenepo sawa nadzambura achikhulupiriro chimene akundiuzira munthu ya apapairundra wandibera olo mavuto anganso ndikuti apapa akulanso adzolanso kumene alili Ndekuti tikatero inu munangoti basi apapa ndekuti ndaberedwa mu- inathera pomwepo munamusiya. Ine munthu wene ndinavomereza koma azinzanga ena amene ndimatha kumawuzawo ngati nkhanizo amatha kundiwuza kuti "Ah, mwina timuyimbire foni lero mwina akhoza kuyankha zina nde tikamuyimbira amakambabe zili zomwe zija zomwe ndiofewa zija kuti amene akutumayo akubwereketsani ndiye ine ndinadzayamba kuganizira kuti kodi iye chifukwa chani kuti zizira pakuti azidzi pamenepo ndinadzayamba kumvera kuti okay anthu awadi akhoza kukhala mbava chifukwa chani mwina mankhwala chana ndiye kuti ndiponye pansi ndisa- ndikatsika pa depoti pathu inakhala njira yoti ndilumikizitse iyeyo ndi ine cholinga kuti zimene ndizipanga ine kuno iye azitani kodi azizidziwa ndiye potsiriza pake inatha bwanji inu tsopano
apo potsiriza pake ine ndinafika pakuti a ndangofika tsono poti ndavulu ndipo ndimaona kuti ndikanakhala kuti ndisamamvere redio pa nthawi imene mwina olo munthu wese sindikadakumana naye mwina ndikadakhala kuti anthu akumudziwo ndamene akanandithandiza kuti mwina ndisarezi mwina wena amandibwereka ndalama cholinga kuti mwina wake ndikayuti ndipo nditse pamenepopo mwina olo chimanga chimene ndinagulitsa pa nthawi imene ndikapita kuti ndikampatse ndalamayo sindikadapanga chifukwa ndimaona kuti mwina mwake zingothera kwankuno Ndiye bwana wanu uja munathana naye bwanji? ewa zisomo za mbuye zomwezo zinachitika kuti atandianda ndikaitana inapita anamapita kumpanda kwawoko nanga sipiki olo ndikumane nawo sindimalankhula china chilichonse ndimadziwa kuti a nanga sindingalankhule olo nje kuti ndinashotetsera ndalama zawo eya koma mwamwayi mu zisomo za mbuye anadzandiimbira foni nthawi ina yake amandiuza kuti ah inuyo mukonzekenso chaka chino mundigulire ngati 20 tsopano mundigulireso mbewu zija nkhani ija mmene achilero muja idatha azimachitika ndithu sinokha amene mudabetsa ndalama zedi ambiriso ena anandibetserako ndalama koma panavomereza njinga ija inakwana ndiye ndinangothokoza kumwamba kuti "Ah, zikomo mulungu chifukwa chakuti ije mwatani kodi mwandipangira kwa ine iwo abwana anangoyankha kuti "Ah, koma ndili panopa ndili ndi mantha sindingakwanitsenso kugula mbewu za munthu koposaposa mwina ndiyambe kupanga ulimi wanga umene ndingaganize cholinga kuti mwina ndisunthe ndiye anandiuza kuti alimbani mtima zimachitika ndithu zimenezi mubwere ena ake basi ndinadzavomereza kuti apa basi ndingavomereze zoyani kodi kugwiranso ntchito kwa munthu basi ndinaphunzirapo nde mmaona ngati kuti pa, pa nkhani yanuyi munaphunzirapo chani moyo wanga unakhala mwina ukuyenda malemba malemba omwe ndimathokoza chifukwa kuti amanditsogolera zambiri ndimazipeza kuchokera mu dzina la yesu pakali panopa sindikukhulupiriranso sing'anga ayi ine mawu amene ndingapatse amalawi ndi akuti aupeze mtima ndalama za dziko lapansi sitithamangira kawiri kawiri ndalama imene umayithamangira imadza kuthawa mwachangu komanso umadzavutika naye mwapanso mwina kupezeka zoti ndalama yosayipeza nkomwe ndalama nkumawononga mmalo moti mwina ndalama ija ungothandiza mwako mwina usunge ndimakani kusunga ndalama nkumakapatsa ena kuti mwina sakugwira ntchito nkomwe mwina awononga mwinanso 100 kwacha nkungokapeza kuti mpaka iwo ajawo akuwapindula ndikwabwino kutsogoza dzina la yesu ndikwabwino kulimbikira ulimi moti amalawi amene angakhale ndi maganizo opita kwa sing'anga eya ayi asapange chifukwa kulipo kumene akupitako akaononga zina adzakumbuka pambuyo ngati mmene ndinalilira ineyo Ine pano ndimaneneratu sing'anga sindingamukhulupiriranso mpaka moyo wanga wonse. Olo kwa sing'anga ndimene ndakhala sindingapitirenso chifukwa kulibe thandizo langa koposana kwa Yesu basi. ndipo mpulogalamu yathu lero timamva nkhani ya a hassan samuel omwe akuti sangakhulupirirenso sing'anga aliyense ataberedwa kangapo konse ndi asing'angawa pamene ankafuna kuti apeze munthu yemwe adawakwawa ndalama zawo